Ah, ndimafuna nditakamba za 1 Samuel chapter 15 verse yake ndi ya namba 9 kutsika m'musi tikawerenga bwinobwino baibulo kuchokera verse yake ndi ya namba 1 mulungu pa nthawi imene adamulola sauli kuti akhale mfumu tsopano mu ufumu wake akulamulira yehova adamtuma sauli kuti apite akawononge midzi yonse ya amaleki apite akaononge mzinda wa Amaleki ndipo asakasiye china chilichonse angakhale mphemvu angakhale nkhosa angakhale chana asakachisiye chamoyo koma akachiphwasule akaononge Yehova adamuuza Sauli kuti apite akaononge mzinda wa Amaleki ndipo asakasiye china chilichonse chamoyo angakhale nkhosa angakhale mbuzi angakhale nkhuku olo chouluka asakachisiye chamoyo ndipo akaononge onse ndi malupanga Koma Sauli atafika mzinda uja, adamenya nkhondo, adaononga wina aliyense ndi malupanga, adaphwasula china chilichonse, adapha ngakhale nkhosa, ng'ombe, china chilichonse, mbuzi, ana, china chilichonse, azimayi, anaononga, anazinga ndi malupanga. Koma chimodzi chimene adapanga Sauli, chimodzi chimene adalakwitsa Sauli kuti asemphane, achoke pamaso pa Mulungu, adatenga Ahagi, mfumu ya Amaleki, n'kuisiya ndi moyo. Mvetserani, S- uje Sauli adatenga Aha- Ahagi mfumu ya Amaleki n'kuisiya ndi moyo, ndipo adaitenga iyeyo natsogolera nayo napita ku mzinda umene iyeyo amakhala. Mvetserani, pamene Mulungu adalankhula ndi Samuele amene adamudzoza Sauli kuti akhale mfumu, namuuza kuti, Ndinamtuma Sauli kuti akamenye nkhondo ku Amaleki, akagonjetse china chilichonse, akaphwasule china chilichonse, asakasiyeko chamoyo angakhale chimodzi. Koma Sauli, muyang'ane mnyamata wako, watenga Ahagi kumusiya ndi moyo, imene ili mfumu ya Amaleki. Mvetserani, ndidzamuononga Sauli, sadzakhalanso pamaso panga. Ndipo Sauli. wachoka pamaso panga. Mvetserani, ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kunena kuti Sauli adali mnyamata wabwino wa Mulungu. Sauli idali mfumu yolonjezedwa, koma chifukwa choti idakana, idasankha kumvera chimene Mulungu anena. Atanena Yehova kunena kuti chakuti kumuononge, chakuti muononge, Sauli adasankha kuononga zinthu zina ndikusungako ha Ahagi pa moyo wake. zidampangitsa Sauli kuchoka pamaso pa Mulungu. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake kunena kuti Ahagi m'moyo uno akuyimira tchimo limene ife timalisankha. Mulungu anena kuti tiononge uchimo wina uliwonse pa moyo wathu usapezekenso. Ambuye Yesu akuti pasakhalenso tchimo lina lililonse pakati pa inu ndi iyeyo. Muononge kuti ubale wanu, tiononge uchimo wina uliwonse pakati pathu kuti ubale wa ife ndi Yesu Khristu, ukhale wogwira, ukhale wokondedwa, ukhale wamphamvu. Koma ife tasankha kuwononga machimo ena, tchimo lina ndi kulisunga. Tatenga Ahagi tamuyika patsogolo, tapha zigololo koma tasiya ufiti, tapha ufiti koma tasiya tizigololo, tapha zina ndi zina. Mvetsera ndi ndi machimo amene ife timasankha kuti nayo ili lokha singasiye. Monga Yehova adanena kuti tiononge uchimo wina uliwonse pamaso pathu kuti ife tiyandikire chifumu ndi mpando wake. Lero lino tikukanika kuyandikira chifumu ndi mpando wake chifukwa cha chani? Tidasankha machimo amene tidaononga. Pali tchimo limodzi limene ife sitifuna kulisiya. Mukulidziwa inuyo. Pali machimo ena simungafike powauza azibusa anu. Mvetserani, ndi chifukwa chake Yehova akunena kuti zinsinsi ku Deuteronomo 29 vesi yake 29. Akunena kuti zinsinsi ndi zanga koma zovumbuluka zan- ndi za anthu. Ndi chifukwa chake Mulungu amalolera kunena kuti anthu ena tiyende mu zigololo koma mawa nkumapitabe ku tchalitchi. Azibusa anu, atumiki anu angakhale apulofeti osapatsa masomphenya a zimenezozo. Mvetserani, ichi chimakhala chinsinsi cha inuyo ndi Mulungu wanu. Mulungu wathu satenga machimo athu ndikuwayika pa mbalambanda ayi. Koma ife tokha timadzitengera machimo ndikuwayika pa mbalambanda. Ndi chifukwa chake Yehova akumuuza Sauli kuti, Ukawononge china chilichonse. Usakachisiyeko chamoyo. Ukachimalize, ukaphwasule. Koma Sauli akum'tenga Ahagi, mfumu ya Amaleki, akumugwira padzanja ndi kumathawa naye kumapita naye dera limene ali. Mvetserani, akuutengano uchimo. Iye akuunyamula uchimo kuti, Nayi ine, china chilichonse ndawononga, koma nayi ichichi sindichisiya. Ndikunyamula ndi kumathawa nacho. Anthuno ndikumaona, kumafunsa akuluakulu ena ndi kumafunsa kuti, Ah, mesa Yehova amati tiwononge tchimo china chilichonse? Ah, Sauli akuti nayi Ahagiyu ndi mfumu ya Amaleki ndi m'bale wanga sindimuononga. Lero lino anthu ambiri tatenga machimo amene Mulungu adatibisira ndi kuwayika poyera. Chifukwa chachani takanika kuti taononge kuseli taphwasule tisayendenso mu uchimo umenewo. Lero lino tatenga zigololo zathu zimene tidapanga mwanseli ndi kuzika poyera. Ndi kuwauza aneba inetu mkazi uyo ndinathana naye, inetu amunawo ndinathana nawo. Chonsecho Mulungu adakubisirani sizimaonekera poyera. Tikukanika kufikira chitsogolo chifukwa chachani tamtenga Ahagi ndi kutsogola naye pamene mulungu ananena kuti tikaononge china chilichonse lero lino yehova akuti tiononge uchimo wina uliwonse pamoyo wathu ambuye yesu akuti pasakhale tchimo lina lililonse laling'ono angakhale lalikulu ife tiliwononge pamoyo wathu tisasunge ahagi kutsogolo kwathu tukanika kufikira chitsogolo chifukwa tasunga aha ahagi patsogolo pathu kunena kuti uyuyu ndi m'bale pamene mulungu akuti tiononge china chilichonse kuphatikiza Ahagiyo. Yehova akuti tiononge uchimo wina uliwonse pa moyo wathu kuphatikiza zigololozo. Yehova akuti tiononge uchimo wina uliwonse pa moyo wathu kuphatikiza ufiti timaukondawo. Yehova akuti tiononge chigololo chathu kuphatikiza katangale timamkondayo. Yehova akuti tiononge china chilichonse pa moyo wathu kuphatikiza kaya ndi chani chimene inuyo mumachidziwa koma nkudziwa kuti ndi uchimo. Mvetserani. sapatotu imaonongeka chifukwa cha timiyala ting'onoting'ono timichenga ting'onoting'ono moyo wathunso ukuonongeka chifukwa tidasankha machimo akuluakulu ndi kuwadula koma timachimo timene timatiwona ife ati ndi tating'ono ndiye aha ahagi amene ife tukanika kukafikira naye chitsogolo ndimafuna ndikupempherereni kwina kulikonse kumene muli kunena kuti Mulungu akupatseni chikumbumtima chowononga Ahagi pa moyo wanu. Kwina kulikonse kumene muli m'pemphero ili, Evangelist Chikondi Fyson ukakhulupirira mu m'dzina la mphamvu la Khristu Yesu, Mulungu akupatseni chikumbumtima chowononga a Ha- Hahagi wina aliyense pa moyo wanu. Was- 1 Samuel chapter 15 verse yake ya namba 7 kutsika m'munsi. Musasunge Ahagi wina aliyense mfumu ya, Ame- ya Abimeleki. Musasunge Ahagi wina aliyense mfumu ya Amaleki, koma onongani china chilichonse pa moyo wanu kuti mukapange ubale wabwino ndi Mulungu wa Kumwamba. Ambuye akudalitseni. Mukhale ndi tsiku lopam- lopambana. Pangani like, share and comment kuti tidzilandira limodzi uthenga wa Ambuye. Evangelist Chikondi Fyson. Ambuye akudalitseni. Amen.